ka ɲini masaba ala fɛ a k'an bɛn sawaba ma fɔtaw ni kɛtaw ani ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na an bɛ alahu taala tanu k'a waleɲuman dɔn ka ɲin'a fɛ kisi ni nɛɛma caman k'o k'a ka belebele kan abal qasim muhamadul bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don n'i selil'a kan siɲɛ kelen pe ala bɛ sel'i kan siɲɛ tan ala dun ka seli jɔn kan kisi ni nɛɛma don fɔ ka se kanhɔrɔnyali ma ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a ye k'a fɔ an bɛ walanda min kunna halisa o de ye furu walanda ye an ye sigida damadɔ kɛ jɛnɛya walanda kan aw ye caman mɛn a la aw ye caman faamu an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne n'aw bɛɛ yɔrɔ majanya ka bɔ jɛnɛya la sisan an bɛ walanda min na sisan o de ye furu walanda ye ni ala taala ka diɲɛ ye an ye sigida naani k'a la kaba sigida duurunan an bɛn'o de daminɛ bi inshallah taala sigida naani min kɛra an ye naaninan de kɛ cɛ i muso ka hakɛ min b'i kan n'an b'a fɔ a ma ko haqqu zawja ala zawji cɛɛ i muso ka hakɛ min b'i kan n'i kan k'o di n'i m'a di diɲɛ na ya kiyama i bɛna taa ka hakɛ di an y'o fɔ a y'o mɛn inshallah bi sigida bɛna kɛ mun ye o de ye contraire al aks muso fɛnɛ i cɛ ka hakɛ jumɛn b'i kan n'i kɛra furumuso ye i bɛ so kɔnɔna la i cɛ ka hakɛ dɔ bɛ olu kan ka k'i kan i kan ka wuli k'i jɔ n'a ye o ye sariya ka wuli ka jɔla ye i tɛ wuli ka jɔ n'a ye k'a fɔ ko nin ye cɛ ye mun mana i diya i b'o kɛ nin ye muso ye mun mana i diya i b'o kɛ o dama tɛ i b'a kɛ de parce que Alahu Taala de bɛ k'aw bɛɛ kɔlɔsi cɛɛ kana sago kɛ muso la parce que ala ɲɛ b'i la ala b'i kɔlɔsi sini ala bɛ t'i ɲininka la muso fana kana sago kɛ cɛɛ la ala ɲɛ b'i la ala b'i kɔlɔsi sini ala taala bɛ t'i ɲininka la n delila k'a f'i ye kuma kɔnɔ n ko ni hakɛtigi bɛɛ y'a ka hakɛ di n ko gɛlɛya caman b'an ka furu kɔnɔna la n k'a bɛ ban ɲagami caman b'an ka furu kɔnɔna la n ko ɲagami ninnu n ko camanba bɛ bɔ a la walima bɛɛ lajɛlen bɛ ban an ka furusa ninnu caman bɛ kɛ parce que cɛɛ t'a muso ka hakɛ kɛ muso fana tɛ cɛɛ ka hakɛ kɛ nin kɛra sababu belebeleba ye k'an ka furu caman ɲagami nin kɛra sababu belebeleba ye k'an ka furu caman sa n'an y'an janto ninnu na an b'a ye an ka furu caman minnu bɛ yen n'u ka surun sali la walima n'u bɛ fɛ ka sa a furu camanba bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka sauver walima furu nin bɛɛ lajɛlen bɛ sauver ni alahu taala ka diɲɛ ye mais n'an ma hakili to ɲɔgɔn ka hakɛ ninnu dili la baara bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ o tuma na musow olu y'a faamu u kan ka mun sɔrɔ ka b'u cɛ fan fɛ an ye sigida tɛmɛnen k'o la bi sigidaw fana an bɛ mun fɔ an balakaw ye n'o y'an balimamuso ye u k'u kulomajɔ kosɛbɛ i cɛ ka hakɛ min b'i kan n'i kan k'o kɛ ni sariya de ko ten i cɛ ka hakɛ min b'i kan n'i man kan tɛ k'a négliger i kan k'a kɛ ni alahu taala ka laɲini ye i fana k'i hakili to a la o fana ye point damadɔ ɲɔgɔnna ye ni alahu taala ka diɲɛ ye a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye taatu fi gayiri maasiya i ka tugu i cɛ nɔfɛ n'a ma kɛ ni ala sɔsɔ ye muso n'i cɛ ko i ka fɛn o fɛn kɛ i kan k'a bɛɛ kɛ wajibi de don n'i cɛ ko i k'i sigi i b'i sigi n'a ko i k'i jɔ i b'i jɔ n'a ko k'i ka taa i bɛ taa n'a ko i kana taa i kana taa mun na parce que furucɛ de don sariya la muso furulen kɔfɛ i cɛ de ka hakɛ ka bon i kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan hali wolofa hali woloba i ka mɔgɔ bɛɛ i cɛ ka hakɛ ka bon i kan ka tɛmɛ bɛɛ kan n'a ma ɲɛ ni karisa de tɔgɔ dara k'a fɔ ko e cɛ de ye karisa ye i k'i jija i k'a diyanye ko kɛ i k'i jija i k'a diyanye kuma fɔ n'o kɛra dɔrɔn a ka sariya bɛ sabati n'o kɛra dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa mɛ nin de ye cɛ ye e tɛ k'i cɛ ka kuma minɛ i tɛ baara kɛ ni cɛ ka ladilikan ye ni cɛ ko i kana taa yɔrɔ la i bɛ taa ni cɛ ko i ka sigi e tɛ sɔn ka sigi yala a ka furu bɛ diya nin na cogo di muso dɔw furulen kɔ a bɛ cɛ k'a faden de ale bɛ cɛ k'a kɛlɛkɛɲɔgɔn yɛrɛ ye ni cɛ ye mun k'a la a fana b'i makɔnɔ ka cɛ makɔnɔ k'a fɔ k'a b'i ta juru sara a la i tɛ k'a kɛ cɛ la i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la parce que cɛ ka hakɛ kan o ye wajibi de ye alahu taala de y'a kɛ jagoya y'i kan n'i m'a di diɲɛ na yan kiyama i bɛ t'a di o tuma na ko muso ka tugu a cɛ nɔfɛ fɛn bɛɛ la ni min kɛra ala sɔsɔ kɔni i kana tugu a la ni cɛ ko i ka finiba don i b'o don parce que sariya de y'a fɔ ko cɛ k'a f'i kan ka don n'o fana kumakan de ni cɛ ko k'i kana taa yen fɛ i kana sɔn ka taa mɛ ni muso e cɛ ko k'i kana nin don i b'o don an bɛ kɛlɛ dɔ mɛn kabako kɛlɛ don i b'a mɛn kuma dɔ la ko muso dɔ n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que cɛ ko k'a ka hijabu don a ka na ka fini don a yɛrɛ kan a k'a yɛrɛ sutura o sera kɛlɛ la o tɛ cɛ ta ye o n ala de ko ko musow k'a kɛ ɔ ni ala y'aw bila a la komi e m'a mɛn e cɛ de bɛ kɛ ciden sisan ka kuma las'i ma e cɛ bɛ ka ala ka ci de las'i ma mɛ e y'o kɛ komi i cɛ yɛrɛ de ta don a bɛ muso dɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko ni cɛ ko k'o ka hijabu don k'o ye cɛ yɛrɛ ka politiki de o ye cɛ yɛrɛ ka intérêt de ye cɛ yɛrɛ de t'a fɛ nin ka kɛ cɛ ye ala ka ci de lase i ma parce que alahu taala de ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin e nabi ɲuman a fɔ i muso ye a fɔ i denmuso ye i k'a fɔ silamɛ tɔw bɛɛ muso ye ko ne ala ko k'u ka fini belebele de kɛ k'u farikolo bɛɛ lajɛlen sutura cɛ ka yamarakan jumɛn bɛ yan ala de ko ko k'a kɛ cɛɛ ye ciden dɔrɔn de k'a lase i ma mɛ muso dɔ bɛ yan a bɛ bɔ a kanankolon don misɔrɔ t'a kun na fini tɛ biri a kan na a farilankolon de bɛ ka yaala fan bɛɛ fɛ ni cɛɛ kumara kaban dɔrɔn bɔ mankan ye ni cɛɛ kumara kaban dɔrɔn bɔ fitina ye ninnu ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a cɛ ka jugu muso k'i cɛɛ ka hakɛ fɔlɔ min b'i kan i ka tugu i cɛɛ nɔfɛ fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔ ye an ba aisatu delila ka ala kira ɲininka na sallallahu alaihi wasallam ko jɔn de ka hakɛ ka bon muso kan ka tɛmɛ bɛɛ kan ala kira ko aisatu ma k'o ye muso cɛ de ɔ ko cɛ fɛnɛ jɔn ka hakɛ ka bon a kan ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye cɛ ba de hadisa dɔ bɛ yen ko n'ale ala kira kun bɛ mɔgɔ yamaruya ka sujuru bin a mɔgɔ ɲɔgɔn ye ale kun b'a fɔ ko musow ka sujuru bin u cɛw ye yɔrɔ ko gɛlɛyara yan sa dɛ bɛɛ b'a dɔn sujuru bɛ bin ala de mɛ ni ala kun bɛ sɔn danfɛn dɔ ka sujuru bin a danfɛn ɲɔgɔn ye ala kun b'a fɔ musow a ye sujuru bin a furucɛw ye mɛ komi o tɛna kɛ kaban nin ye taamasiɲɛ dɔrɔn de ye k'a f'i ye ko ja muso ka hakɛ i cɛ i cɛ ka hakɛ min b'i kan k'o wajibi bilen de don i kan k'a di o tuma an bɛ nin fɔ an balakaw ye an balimamuso ye an denmuso ye k'a fɔ ko cɛ ka hakɛ ka bon muso kan ka taa se yɔrɔ dɔ la hali i fa ka hakɛ man bon i kan ka tɛmɛ o kan hali i ba ka hakɛ man bon i kan ka se o niveau la o tuma na nin ye fɛn fɔlɔ ye muso kan k'i hakili to fɛn min na n'a kan k'o kɛ a furucɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma a fɛn filanan ye fɛn jumɛn ye alqararu fil bait muso ka sabati so kɔnɔna na muso danbe ti yaala ye o muso danbe ti bɔliba ye o muso danbe ti yɔrɔ tagaba ye muso kan ka sabati so kɔnɔna de la o de ye muso sabati yɔrɔ ye ɛ nka n'a fɔra cɛ bɔra e bɔra ɛ du du bɛ yen ya cɛ tɛ so min kɔnɔ muso tɛ so min kɔnɔ jɔn de ye dudenw ye yɔrɔ denmisɛnninw kɔni tɛ aw kɛlen don k'aw ka so kɔnɔna to baarakɛlaw de bolo baarakɛdenw de bɛ aw ka so kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen mara baarakɛdenw ma dɔgɔmaya tɛ mɔgɔw de don alihamudulila baarakɛden dɔ yɛrɛ bɛ alihamudulila ala ye hakili min d'a ma ala m'o d'a ka patɔrɔni ma o bɛ yen mɛ tiɲɛ na baarakɛden tɛ aw ka so kɔnɔna de sigibaa ye nin nana ka fɛn ɲini de la a bɛna segin ka taa a tɛna to yen o muso de bɛ du jɔ ka fara cɛ kan denmisɛnninw de b'aw bolo ni cɛ bɔra muso de kan k'i hakili to denmisɛnnin na e de kan ka den nadon jogo dɔw bɛ yen den n'a man kan tɛ ka bange den n'a man kan tɛ ka kɔrɔbaya k'a ba to yen ɛ mɛ ni ba yɛrɛ tɛ yen dun denmisɛnnin bɛ ɲɛ cogo di o de kama n'i y'an ka jamanaw lajɛ sisan denmisɛnninw bɛɛ kɛra nenikɛla ye ni an ka jamanaw lajɛ denmisɛnnin bɛɛ b'i kunfɛ kalan tɛ denmisɛnnin si jɛlen tɛ a bɛɛ lajɛlen nɔgɔlen don a bɛɛ kɛlen don yaalalikɛla ye n'u bɔra sɔgɔma u tɛ don ni wula tɛ ni den ba yɛrɛ hakili jigintɔ y'a den na dumuni kɛ waati koli kɛ waati dali kuma ni nin waati bɔra a la hakili fosi tɛ den na tuguni mɛ nafa jumɛn b'aw ka furu la cɛ tɛ so kɔnɔ ko cɛ bɔlen don muso fana tɛ so kɔnɔ taara min aw bɛɛ de kan ka sabati so kɔnɔna la ɛ mɛ ni ala ye dahirimɛ ɲini jagoya cɛ de kan k'o ka bɔ ka taa fɛn ɲini alihamdulila cɛ de kan ka bɔ ka taa muso ka sabati so kɔnɔna la ni muso bɔlen k'a bɛ taa fɛn ɲini i n'a fɔ cɛ sariya bɛ fɛn dɔw de fɔ n'o ma ye cɛ kɛra banabaatɔ ye walima muso cɛ yɛrɛ fatura walima cɛ kɛra fugari dɔ ye mɛ silamɛ dun don a tɛ ka baara de kɛ mɛ sariya bɛ se k'a ɲini muso fɛ o la a yɛrɛ bɛ se ka bɔ a fana bɛ se ka taa dɔw ɲini a yɛrɛ ye sariya la nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ mɛ e cɛ bɛ ka taa fɛn ɲini i ka fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ɲini cɛ b'a bɛɛ ɲini a bɛna d'e ma mɛ nin bɛɛ kɔfɛ e fana ko ko fo i ka taa e hakili t'i denw na tuguni dɛ o de kama ni baarajugukɛla ko k'a bɛ fɛn o fɛn k'an denw na ye a ti dɛsɛ aw yɛrɛ b'o kalama ni baarajugukɛlaw wulila maa min bɛ taa don somaw kan moriw kan kolonifilaw kan politiki mɔgɔw fɛn fɛn bɛ pilasi ɲini na n'a fɛn fɛn ko k'a bɛ baarajugu k'an denw na o ti dɛsɛ a bɛɛ bɛ se k'a kɛ parce que denmisɛnninw bɛ yaala an ka dugu kɔnɔ kojugu waati bɛɛ bɛ denmisɛnninw senfɛ waati bɛɛ bɛ denmisɛnninw ye yɔrɔ la ka denmisɛnninw to ten ten ne bɛ mun f'i ye kalan bɛ min lamɔ bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ si tɛ so kɔnɔ min bɛ hakili to denmisɛnninw na yɔrɔ kɔnɔ o kɛra baaraba kɔni o tuma na cɛ ka hakɛ filanan min b'a furumuso kan o de ye furumuso ka sabati so kɔnɔna na Furumuso kana kɛ yalalikɛla ye. Furumuso kana kɛ i sen bɛ bɛɛ ka du kɔnɔ. Furumuso kana kɛ i bolo bɛ bɛɛ ka minɛn na. Nin tɛ muso danbe ye. Muso dɔ bɛ yen, a bɛ sigiɲɔgɔn du bɛɛ kɔnɔ. N'a bɔra yen, a bɛ don yan. N'a bɔra yen, a bɛ don yan. N'a bɔra yen, a bɛ don yan. E kelen bɛ se ka taga nin du bɛɛ kunko kɛ cogo di? Walima waati bɛɛ e bɛ ka taa kunko bɛɛ la. I bɛ taa dɔ ka denkundi yɔrɔ la, i bɛ taa dɔ ka furusiri yɔrɔ la, ko dɔw bɛna yɛlɛma u ka du kura la, i bɛ taa yen. ko dɔw bɛna nin kɛ i bɛ taa e bɛ taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fana kɛ cogo di nin bɛɛ tɛ se ka ɲɛ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ o tuma muso fɛn fɛn mago bɛ furu la e man kan tɛ ka kɛ k'i bɛ nin caman bɛɛ kɛ n'o tɛ e cɛ ka hakɛ k'i bɛ k'a tiɲɛ nin ye hakɛ filanan ye cɛ ye muso kan muso de kan ka nin kɛ a furucɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma a hakɛ sabanan ye fɛn jumɛn ye an tura'i bayitaha wa awuladaha i yɛrɛ ka so kɔnɔna i k'a kɔlɔsi i denw k'i k'olu fana kɔlɔsi awuladu zawuj wa bayitu zawuj muso i cɛ i cɛ denw parce que a bɛ se ka kɛ den dɔw bɛ cɛ yɛrɛ bolo muso yɛrɛ woloden tɛ cɛ bɛ se ka den sɔrɔ muso wɛrɛw fɛ a ye dɔw furu sa dɔw fatura alihamudulila olu denw b'a bolo so kɔnɔ muso k'olu denw k'a den ye i k'o ladon i n'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ woloden ladon cogo min nin de sariya ta ye o tuma na cɛ den kɔlɔsili muso fɛ wajibi de don cɛ ka sokɔnɔna kɔlɔsili muso fɛ wajibi de don i kan ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ nin de ye wajibi ye eh, mais n'i y'a mɛn i bɛ so kɔlɔsi i bɛ so kɔnɔ de o muso min yɛrɛ tɛ sigi so kɔnɔ o bɛ so kɔlɔsi cogo di i se ka so kɔnɔna kɔlɔsi i tɛ so kɔnɔna yɛrɛ kalama a kan k'a hakili to nin na a ye duw kɔlɔsi a ye denw kɔlɔsi cɛ ka hakɛ ye ka balo ɲini ka na n'a ye muso bɛ balo tobi a b'a di den ma ni fini tɛ denw na muso de b'a fɔ cɛ ye fini t'an denw na ni samara tɛ denw sen na muso de bɛ cɛ labɔ a kalama samara tɛ denmisɛnninw na ni denmisɛnninw tɛ taa kalanyɔrɔ la muso de b'a fɔ cɛ ye sisan denmisɛnninw tɛ taa ni denmisɛnninw tɛ kalan kɛ u tɛ kalan minɛ u sɛbɛ ma muso de b'a fɔ cɛ ye i janto denw na u tɛ ka kalan minɛ a sɛbɛ ma ɛ mais n'a kɛra ko muso yɛrɛ ka sira t'o si la dun e yɛrɛ tɛ so kɔnɔ ni dugu jɛra i bɛ t'i sigi lɔgɔfiyɛ la taa feerew daminɛ sa fo safo fɛn yɛrɛ sɔrɔla a ma sɔrɔ cɛ yɛrɛ tɛ bɔ a kalama yɛrɛ parce que fɛn tɛ di cɛ ma k'i yɛrɛ dɛmɛ ni nin tiɲɛ na muso dɔw bɛ baara la tiɲɛ don an k'olu kuma fɔ muso dɔw bɛ olu jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ caman b'a la ka cɛ dɛmɛ so kɔnɔna la ni denmisɛnninw ladonni na mais n'i girinna ka cɛ pilasi ta cɛ fana b'i sen bɔ a la de parce que cɛ caman ka fugariya muso de sen don n b'o f'i ye k'o faamu dɛ cɛ caman ka kɛ fugari ye du kɔnɔ muso de sen b'a la parce que i bɛ taa sɔrɔ ni cɛ y'i da k'ale tɛ taa yɔrɔ si la muso de bɛ wari bɔ a yɛrɛ kun a b'a kɛ nasɔngɔ ye muso ka cɛ dɛmɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn o kan ka kɛ o i furucɛ de don i kan k'a dɛmɛ o ɛ an ba khadija ma ala kira dɛmɛ ya sallallahu alaihi wasallam a y'a dɛmɛ mais est ce que a ye ala kira sigilen de sɔrɔ wa ala kira kun wulilen de don garijɛgɛ ye ala de ta ye cɛɛ ni muso n'a bɛɛ ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ muso garijɛgɛ bɛ bonya ka tɛmɛ cɛɛ kan mɛ cɛɛ yɛrɛ k'i da k'a kɛ sunɔgɔ ye cɛɛ k'i da k'a kɛ lafiya ye cɛɛ yɛrɛ tɛ fosi kɛ cɛɛ yɛrɛ a tɛ ɲɛbɔ baara fɛ parce que a b'a kɔnɔ dɔrɔn nin ye muso de ye n muso don k'a jijalen don o muso fana sɔnna k'i jɔ cɛ jɔyɔrɔ la e de jɔlen don n'i cɛɛ ka fɛn bɛɛ ye ɛ o bɛ taa furu o bɛ taa mun baara kɛ tuguni ɛ o bɛ taa mun baara kɛ ale de ka kan ka girin ka taga baara kɛ ka na e muso ta ka na den ta ɛ mɛ muso yɛrɛ ye cɛ lasigi so kɔnɔ muso yɛrɛ bɔra yɔrɔ o mara tɛ se ka ɲɛ o parce que o muso sugu cɛ tɛ se ka kangari da o ye ko fitiri kana se k'i to kɛnɛ ma ɛ a bɛ se k'o kangari da parce que a b'a ka bɔ ka taa mun na cɛ yɛrɛ ka hɛrɛ b'o la denw bɛ tiɲɛ n ko de duw kɔnɔna na bi i bɛ taa sɔrɔ denw bɛ ba de sɛbɛ dɔn ka tɛmɛ fa kan o tɛ taa sɔrɔ denw bɛ ba de sɛbɛ dɔn ni ba ko ko nin tɛ kɛ a tɛ kɛ mɛ fa bɛ kuma ani wulu ye wowo cɛ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ de bɛ ten fa bɛ kuma ani jakumanin bɛ kasi la a bɛɛ ye kelen denw bolo nka ni ba kumara denw b'a dɔn ko maa kumara parce que baw de jɔlen don ni denw ka musaka bɛɛ ye kalanyɔrɔla taga finiko samarako ni den banana k'a furakɛ a bɛɛ bɛ ba de kan Fa tɛ fosi kalama a la, ale sigilen don yirisuma kɔrɔ dɔrɔn, a dalen bɛ birifinin kɔrɔ, a bɛ yala baara in tɛ, sigarɛti min, teba min, damu jouer, lido jouer i t'a ye sɛbɛnako fosi la fugariya dama kɔ dugu kɔnɔna na. E ka denbaya bɛ se ka ɲɛ wa? E yɛrɛ bɛ se ka fɔ i ka du kɔnɔ k'i ye dutigi ye wa? Dutigiya tɔgɔ de bɛ e la n'o tɛ e tɛ dutigi ye o. Bon tuma dɔw la a bɛ fɔ hali cɛ minnu ma ko dayusu e tɛ bɔ a kɔnɔna na.

a dɔ wɛrɛ ye fɛn jumɛn ye an tuhafiza ala irdiha wa sharafiha muso e yɛrɛ danbe ani i ka kɔrɔta i k'o kɔlɔsi aw an tuhafiza ala irdihi ay irdi zawj wa sharafi zawj muso cɛ ka danbe muso cɛ ka kɔrɔta ko muso k'o kɔlɔsi muso yɛrɛ ka kɔrɔta ni muso ka danbe ko muso yɛrɛ ka kɛ o kɔlɔsibaa ye yɔrɔ a bɛɛ ye kelen ye o parce que ni muso lebura yɔrɔ min na cɛ fana lebura yen ni cɛ lebura yɔrɔ min na muso fana lebura yɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen b'o kalama nin kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye muso i kan'i cɛ lagosi a kɔfɛ cɛ dɔw bɛ u bɛ sɛbɛ kɛ u bɛ baara kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa muso bɛ se ka lafiya sɔrɔ mɛ ni muso y'i sigi sigida la a t'a cɛ tɔgɔ duman fɔ yɔrɔ si yɔrɔ hɔrɔnya tɛ sɔn nin ma dɛ muso dɔ bɛ yen n'a taara tileya faso la a bɛ taa kuma jugu dama de ta ta k'a fɔ faso kɔnɔmɔgɔ ye a tɛ cɛ tɔgɔ duman fosi fɔ a la hɔrɔnya tɛ sɔn nin ma o ɛ ma ɛ furu san naani san duuru san wɔɔrɔ e cɛ ma deli ka hali ɲuman kelen k'i ye e ka furu bɛɛ kɔnɔ e cɛ ma deli ka hali fɛn kelen k'i ye mun ye fɛn ɲuman ye sa alakira k'a di sabe sallallahu alaihi wasallam la yafruku mu'min mu'mina ko mumini cɛ kana mumini muso juguya n'i ye jogo dɔ kɔn a la in kariha minha khulqa radiya minha al-akhar n'i sɔnna ko jogo dɔ ka ɲi o tuma na n'i banna jogo dɔ la k'o man ɲi i kan ka sɔn a jogo dɔ la k'o fana ye jogo ɲuman ye alakira ko ten mais muso dɔw bɛ yen n'a n'a teriw sigira cɛ tɔgɔ duman kelen tɛ bɔ a da kɔnɔ cɛɛ ka baara ɲuman kelen ti bɔ ale da kɔnɔ k'o fɔ a bɛɛ ye ka cɛɛ lagosi a bɛɛ ye ka cɛɛ ka mankutuw de tiɲɛ ninnu ye fɛn ye fɛn minnu cɛ ka jugu an ka hakili to la ninnu ti baara ɲuman ye ko ninnu cɛ ka jugu kosɛbɛ cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ wa i i danbe fɛnɛ o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye hɔrɔnya fara danbe kan n'a ma ɲa aw ka danbe la nin ti kɛ i kana kɛ hali ni cɛɛ m'a f'i ye a man tɛ ka kɛ o muso muso ka to a kun fɛ fo fitirida waati o ye danbeya hali ni silamɛya tɛ o kun b'an fɛ yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka maakɔrɔ minnu tɛmɛra o kun bɛ kangari da an baw ye k'a fɔ ko fitiri kana se ka maa to kɛnɛ ma ɛ nka bi fitiri yɛrɛ dama tɛ o t'a duman ye wa safo bi seli ka sɔrɔ muso dɔw ma don a cɛla da fɛ nin bɛɛ bɛ kɛ o n ko muso dɔw bɛ taa bɔ a balima ye a kan ka na so dɛ mais a selen kɔ a bɛ ci bila cɛ ma walima a b'a denkɛ dɔ wele a y'a fɔ aw fa ye dɛ ko ne tɛna se ka su na sɔrɔ ko n tɛna si so kɔnɔ dɛ k'u ye n minɛ yen ko n ka si yen ko n bɛna si yen i bɛ nin bɛɛ y'an ka furu kɔnɔna na o rɔ kabako furu dan don muso yɛrɛ b'i to a dɔgɔmuso fɛ yen k'a cɛ wele ayiwa i bɛ hakɛ to dɛ n nana n burankɛ ye n minɛ yan walima n dɔgɔmuso ko n tɛ se ka bɔ yan ko fo n ka si e dun n'i cɛ ma bɛn silen kan ka si wali du kɔnɔ ka t'o cɛ fana tɔɔrɔ parce que e bɛna sili min kɛ yen i dɔgɔmuso ni e de bɛna si so kelen kɔnɔ aw bɛna si jɔ ka so kɔnɔ cɛ ka so ka tila ka da o wali cɛ fana ka dilan kan ni na bɛna kɛ o cɛ n'a denw bɛna taa da so kelen kɔnɔ walima ale yɛrɛ bɛ du bila aw ye a bɛ taa si a terikɛ dɔ fɛ u bɛɛ b'a kɛ yɛlɛ in ɲɔgɔn nɔfɛ musala yɛlɛ u ɲin bɔlen don mais u dusukun bɛ ɲini ka na ci dimi fɛ i taara maaw tɔɔrɔ i taara maaw tɔɔrɔ nin bɛɛ b'an ka furu kɔnɔ yan ɛ ko fitiri kana se k'i to i kun fɛ e yɛrɛ i ta kɛ taali fo k'i to yen ka ci bila maaw ma k'aw bi yafa n ma dɛ a ye surafana dun ne tɛna surafana sɔrɔ ne bɛna si n taa yɔrɔ la nin muso yɛrɛ de ka kuma ye ka ɲɛsin a cɛ ma o tumana muso ma baara ɲuman kɛ nin ninnu baaraw man kan tɛ ka kɛ sariya tɛ sɔn u ma ninnu tɛ ko ye ko minnu bɛ yen ka kan ka sabati ko muso k'a ka danbe tanga k'a ka kɔrɔta tanga nin bɛ don a kɔnɔ ka danbe tanga ka kɔrɔta tanga a bɛ dɔn ni fɛn wɛrɛ jumɛn ye muso farikolo farikolo ni farikoloba de ye o i farikolo ye farikoloba de est-ce que wali cɛ wɛrɛ ɲɛ kan ka da i farikolo kan n'i furu cɛ tɛ wali cɛ wɛrɛ bolo kan ka maga i farikolo la n'i furu cɛ tɛ wali cɛ wɛrɛ kan ka dilan nabila o ye nɔgɔya la ka ɲɛsin i ma n'i furu cɛ tɛ ko nin bɛɛ de b'a la o kɔrɔ maa min kɛra jɛnɛyakɛla o ma sɔn k'a danbe tanga maa min kɛra jɛnɛyakɛla o ka kɔrɔta n'a ka bonya a y'a bɛɛ lajɛlen dɔn kalama la a ma sɔn ka nin si tanga i b'i ka danbe tanga k'i ka kɔrɔta de tanga i bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen de kɛ ko nin de ye hɔrɔnya ye e min t'i danbe tanga i t'i kɔrɔta tanga i ka sira tɛ fosi la i ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen nin baara kɛra ta baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka hakili t'o la k'i ka baara ma ɲa wa baara tiɲɛna ka sababuya kɛ fɛn jumɛn ye i ma sɔn danbe tanga ma i ma sɔn kɔrɔta tanga ma o tuma muso farikolo ye fɛnba de muso ka danbe ye fɛnba de i farikolo kɔlɔsi i farikolo tanga i k'i farikolo bonya i ka danbe i k'a kɔlɔsi i ka danbe i k'a tanga i ka danbe i k'i ka bonya nin kuma ninnu de fɔra mɛ i ka sira tɛ ninnu si la i t'i danbe tanga i t'i farikolo tanga i ka sira tɛ nin baaraw la ni mun y'i diya i b'o kɛ ni mun y'i diya i b'o kuma fɔ ninnu ye fɛn ye fɛn b'a la n'a cɛ ka jugu cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a k'a hakili to nin na walicɛ tɛgɛ kana d'i ma walicɛ kana bolo meleke i kan na walicɛ kana na fɔ k'a b'a bolo da i farikolo yɔrɔ dɔ la kuma tɛ e ka dilan bila nɔgɔya sira fɛ e ni wali cɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin ye haramu belebeleba de ye k'an kana sɔn nin ma nin ye cɛ ka hakɛ naaninan ye a furumuso kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ma a hakɛ duurunan ala taazana fi bayti zawjiha li ayi saksin la yuridu kana sɔn abada ka sira di maa si de ma ka don i furucɛ ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ o donni i furucɛ ka so kɔnɔ o man di i furucɛ ye muso man kan de ka sɔn o ma dɛ kuma fɔ cogo wɛrɛ la a man di cɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ka don a ka du kɔnɔ kana sɔn o tigi ka don a ka so kɔnɔna la k'i kana sɔn o ma a man di cɛ ye maa o maa ka don a ka so kɔnɔ kana sɔn o tigi ka don a ka so kɔnɔ ka sɔrɔ o man di cɛ ye misali la e balimamuso dɔ bɛ yen jogo ɲuman t'a la mɛsi b'a kun na a munnen don porodi la a bɛ kulusi fitininw de don i bɛ taa sɔrɔ kulɔtinin walima i bɛ taa sɔrɔ zipunin olu dɔrɔn pe de b'ale la a ka fini donta ye nin dama de ɛ nka i cɛ y'a f'i ye karisa nin ye jɔn ye aa nin ye n dɔgɔmuso de ye a f'a ye n'a kɔni bɛna so kɔnɔna la a k'a yɛrɛ datugu dɔɔnin a ka fini bir'a kun na a ka na ninnu ye denmisɛnninw de bɛ ye olu kana n'a jogo ta e bɛ taa sɔrɔ e cɛ b'o kankari da e bɛ sin k'i ɲɛ kumu k'i sigi ne yɛrɛ b'a f'a y'a kana se yan tuguni ni ne balima fɛn fɛn ko k'a bɛna o bɛ goya e ye e tun ɲɛ tɛ ne yɛrɛ de ye ne somɔgɔ ye ɛsike ninnu ye kelen ye ani su ani fa tɛ juru sara o ye kelen ye wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu ka jan ɲɔgɔn na a ko de i balimamuso ye cogo man ɲi a bɛ na ni kunkolo min ye kunkolo ɲuman tɛ mɛsi b'a kun na a farikolo tiɲɛnen don porodi fɛ fini min b'a la fini yirata tɛ maaba la denmisɛnnin fitininw de bɛ so kɔnɔ olu mana e dɔgɔmuso ye a bɛ don ka bɔ a la e dun taatɔ baarakɛyɔrɔ la i bɛ denw de ta k'a di o ma jogo min b'o la o b'o de yɛlɛma denmisɛnninw fɛ ɛ ni cɛ ye kangari da i ye a fɔ i dɔgɔmuso ye a ka fini dontaw yɛlɛma cɛ b'a ka hɛrɛ de fɛ walima a t'a fɛ i cɛ b'a ka hɛrɛ de fɛ parce que n'i sara ka mesi to i kunna i bɛ taa mun fɔ ala ye i sara ka sɔrɔ i farikolo bɛɛ tiɲɛnen don porodi la e bɛ taa mun fɔ ala ye i sara ka sɔrɔ e bɛ diɲɛdenya la i bɛ taa mun fɔ ala ye cɛ bɛ fɛ ka kangari de da i ye k'i k'o fɔ i dɔgɔmuso ye k'a yecogo man ɲi a jogo tiɲɛnen don ɛ ne y'i sigi k'i dimi o la k'i ɲugun k'e cɛ t'i balimaw fɛ hali n'e dɔgɔmuso ko k'a bɛ na i ka so kɔnɔna la k'o tɛ diya a ye est ce que ninnu ye kelen ye wa ninnu tɛ kelen ye wa ninnu ka jan ɲɔgɔn na k'i ka dɔ dilan e yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye k'o tɔ tiɲɛ ninnu ye fɛn ye fɛn minnu ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji ye an k'an hakili to a la ko ko ɲumanba tɛ parce que i bɛ t'o sɔrɔ an ka mɔgɔw t'o de faamu a tɛ n dɔgɔninw fɛ a tɛ n kɔrɔw fɛ a tɛ n balimaw fɛ hali mɔgɔ tɛ se ka na ne ka so kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ keleya cɛ o cɛ bɛ yen k'a ka diinɛ ka d'a ye cɛ o cɛ bɛ yen n'a bɛ fɛ ka jogo ɲumanya de sabati a ka du kɔnɔ a tɛ fɛ jogokolontigi si ka don a ka so kɔnɔ o se ka ɲa o denmisɛnninw bɛ ɲɛbɔ fɛn min fɛ k'a caya o tɛ jogokolon ye e ma ye sigɛriti minna tila bɛ den bɛ kɛ sigɛriti minna ye wa musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ saramugu min k'a caman na mɔden bɛ kɛ sara minna ye dɔ wɛrɛ tɛ a y'a ye a ɲɛmaa de la aw n'o fɔra e ye e yɛrɛ b'i ɲugun dɔw b'u ka sutelimina yɛrɛ cɛ ka taa faso la k'a tɛ n fɛ a tɛ n balimaw fɛ i tɛ maa min balima fɛ i tɛ maa min fɛ k'i tɛ sɔn o balima de ka don i fɛ yen ninnu ye kelen ye wa ɛ ne y'e de furu ka na n'i ye e dɔgɔmuso y'a jira k'a jogo tɛ ɲɛ e dɔgɔmuso y'a jira k'a tɛ fɛ ka ko kɛ min ni ala ta bɛ bɛn ɛ ne bɛ sɔn n denw jogo ka tiɲɛ k'a sababuya kɛ e dɔgɔmuso ye wa ne bɛ sɔn denw jogo ka tiɲɛ k'a sababuya kɛ e dɔgɔmuso ka don ka bɔ ye n ka so kɔnɔna la ne tɛ jɛn o tɛ se ka kɛ o o tuma na muso i cɛ ka hakɛ dɔ de y'i kan n'a tɛ fɛ maa o maa ka don a ka so kɔnɔ i kana sɔn o tigilamaa ka don a ka so kɔnɔ n'o tigi donna a ka so kɔnɔ n'i ka yamaruya y'i cɛ tɔɲɔ wa a ka hakɛ b'i kan wa sini n'a ma yafa i ma i tɛ fila ni cɛ tigɛ u bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que nin y'a ka sariya de ye k'o baara man kan tɛ ka kɛ k'i hakili to a la nin ye cɛ ka hakɛ duurunan ye a furumuso kan ala k'an bɛn sawaba ma cɛ ka hakɛ wɔɔrɔnan a furumuso kan o de ye furumuso kana wuli k'a bɛ nafila baara si kɛ ni cɛ t'a kalama nafila sun nafila seli n'i ko i bɛ nafila seli su kɔnɔna na a ka t'a kɛ i cɛ b'a kalama n'i ko i bɛ nafila sun kɛ tile kɔnɔna na a ka t'a sɔrɔ i cɛ b'a kalama ɛ mais e ka wuli ten dɔrɔn dugu jɛlen cɛ t'a kalama e ka sin ko ne yɛrɛ bɛ sun na ten a tɛ kɛ ten dɛ walima ka wuli ten cɛ kelen dan bɛ dilan kan e mana nafila seli daminɛ o salamu tɛ bila ala hɛrɛ la fiyewu ka su bɛɛ kɛ i jɔlen don cɛ dun dalen don a mago b'i la o kɔrɔ i bɛ k'i cɛ tɔɲɔ de ni tɔɲɔ don o man kan tɛ ka kɛ n'i bɛ wuli ka nafila seli ni cɛ ye diɲɛ d'i ma kaba aw bɛnn'a kan karisa waati o waati man'i diya su kɔnɔ wuli k'i ka nafila seli baasi wɛrɛ t'o la o a yɛrɛ y'o diɲɛ d'i ma walima karisa ni waati fɛn fɛn y'i diya k'i bɛ nafila sun kɛ baasi wɛrɛ t'o la i ka nafila sun kɛ a y'o diɲɛ d'i ma nka diɲɛ ko t'e n'i cɛ cɛ waati o waati man'i diya e b'i ka nafila seli waati o waati man'i diya e b'i ka nafila sun kɛ i cɛ t'a kalama ɛ tile kɔnɔna na ni cɛ ko k'a mago bɛ s'e ma k'e to nafila sun na dun a bɛ kɛ cogo di i bɛn'i ban k'a fɔ k'i sunnen don wa i dun k'i ka sun tigɛ ka cɛ jaabi o de ye hɛrɛ y'i ma k'i ban ka cɛ jaabi k'i bɛ sun na ala mago si tɛ kɛ o sun na parce que n y'o de f'i ye kuma daminɛ na n ko cɛ ka hakɛ ka bon a muso kan ka tɛmɛ a fa kan a ka hakɛ ka bon a muso kan ka tɛmɛ a ba kan o tuma na n'i cɛ mago jɔra i la k'i to hali sun na farida ko tɛ dɛ o t'i cɛ ta ye o t'e ta ye o ye ala de ta ye farida ko tɛ nafila don n'i cɛ mago kɔni ser'i ma k'i to nafila la i kana fɔ abada k'e bɛ nafila sun na k'i se ka cɛ ka jaabi kɛ o tɛ se ka ɲa dɛ walima i mana sufɛ nafila seli daminɛ o tɛ kɔtigɛ yɔrɔ muso dɔw bɛ yen n'a n'a cɛ bilara ɲɔgɔn na kaban a banna o t'i yɛrɛ kɛ alabatola de ye ka sɔrɔ a tile kelen kun tɛ nafila seli yɛrɛ kɛ a b'a daminɛ su daminɛ fo ka taa fajiri seli k'ale kun bɛ seli la a t'i fɛ k'a fɔ cɛ ma n tɛ dilan d'i ma walima n b'i jɛ dilan na o bɛɛ ye seli de ɛ cɛ bɛ se ka t'o fɔ min yɔrɔ o ye fɛɛrɛ de ye o hali ni cɛ taara o fɔ mɔgɔ ye o b'a k'i fana ka ko ka gɛlɛn i cɛ i muso kun bɛ alabato de la kun bɛ nafila seli la e bɛ tila o k'i bɛ t'o kɛlɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ka sɔrɔ nafila selila yɛrɛ kun tɛ o n ko su in na de a ye nafilaseli daminɛ pasike ko dɔ de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ maa tun bɛ gɔrɔndɔ dilan sanfɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan wa nka n'i y'a ye a taar'i jɔ k'a kɛ nafilaseli ye dɔwɛrɛ si tɛ a b'a fɛ ka cɛ dusu kasi de ale ta kɛra o de ye n'o tɛ ala ɲini baara tɛ o ɔ n'e ta kɛra o ye o b'a yira i bɛ k'i cɛ tɔɲɔ o b'a yira i bɛ k'i cɛ i bɛ k'i cɛ ka hakɛ dɔ de tiɲɛ ninnu ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a cɛ ka jugu o tuma i cɛ ka hakɛ dɔ de ye nin ye i kana nafila seli kɛ ka sɔrɔ cɛ t'a kalama i kana nafila sun kɛ ka sɔrɔ cɛ t'a kalama alahuma fo n'a sɔrɔ cɛ delila ka yamaruya d'i ma ka kɔrɔ ko karisa n'i bɛna nafila seli baasi t'a la n y'a d'i ma n'i bɛna nafila sun baasi si t'a la n ye sira d'i ma n'o kɔni kɛra baasi si t'a la i bɛ se k'o baara kɛ nin ye hakɛ wɔɔrɔnan ye min bɛ cɛ ye muso kan fɔ cogo wɛrɛ la nin ye cɛ ka hakɛ wɔɔrɔnan ye a furumuso kan i kan k'a ti a wolonwulanan ye fɛn jumɛn ye muso kan ka cɛ somɔgɔw i kan k'u bonya dɛ aw ka hakɛ min bɛ cɛw kan ne y'a fɔ o kɔnɔ n k'i cɛ kan k'i somɔgɔw bonya i se ka maa denmuso furu k'i ka sira t'o somɔgɔw la ɔ e fɛnɛ nana di cɛ min ma e fɛnɛ se ka k'i cɛ fɛ k'i cɛ somɔgɔw k'i ka sira t'a la o ye furu jumɛn ye ɛ ne ma nansara jamana fɔ an fɛ farafinna yan k'an ka du bɛɛ ye duba de hali n'aw kelen b'aw dama so kɔnɔ kulu sanfɛ aw ka du tɔgɔ de ko duba pasike fa b'e la ba b'i la hali n'i wolofa n'i woloba ti ɲɛnamaya la ɛ u ka mɔgɔw tɛ yen wa ɛ e bɛ se ka furu cɛ ma k'e ɲɛ tana ye o balimaw ye ka furu cɛ ma e ɲɛ tana ye o ba ye ka furu cɛ ma e ɲɛ tana ye o fa ye muso dɔ bɛ kɛ so kɔnɔ n'a cɛ kelen tɛ a ni so kɔnɔ mɔgɔ si t'a la ɛ o ye furu ye kuma o kuma i bɛ taa sɔrɔ ne ni karisa ti kuma n'i ye cɛ dɔgɔmuso min tɔgɔ fɔ ko ayi mɔgɔ wɛrɛ ci ne n'o ti kuma n'i y'a kɔrɔmuso min tɔgɔ fɔ ne n'o ti kuma a banincinin ko mɔgɔ ka ko man ko ye bi du kɔnɔ ko ka tɛmɛ ne kan ɛ waati bɛɛ ni maaw de bɛ kɛlɛ la e kelen pe ni jamaba a fɔ fiyɛ dɔ t'e yɛrɛ la jogo donna e yɛrɛ fɛnɛ na dɛ ɛ waati bɛɛ ni dɔ da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na i ni dɔ ɲɛ kumunen bɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ ti fɛ i ni dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bulonda la ɛ maa mugan du kelen kɔnɔ a si n'i ma bɛn jogo dɔ b'i fɛnɛ na dɛ k'i ka sabali jo t'a la n'i furula ka taa di cɛɛ ma cɛɛ ba k'i ba ye i furula ka taa di cɛɛ min ma cɛɛ fa y'e fa de ye a balima minnu bɛ u bɛɛ bonya i ka kɛ miseli ye k'a n'a balimaw cɛ kala kana kɛ lamu ye k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na nafa si tɛna y'e ka furu la o la o tuma i cɛ ka hakɛ dɔ ye ka cɛ ba bonya ɛ nka anw fɛ yan bi duw kɔnɔ kɛlɛ bɛ yen mun ka jugu ka tɛmɛ buramuso fitinin ko ni buramuso kɔrɔba kan i bɛ taa sɔrɔ cɛ ba n'a a a buramuso ti bɛn ɛ o kuma bɛ taa fɔ min cɛ caman yɛrɛ bɛ yen a t'a dɔn a bɛ nin lakali cogo min a y'e furu ka na de walasa i k'a ba tɔbɔtɔ walasa i k'a ba bonya k'a ba ka finiw ko i k'a ba ka minɛn nɔgɔw ko i k'a ba ka yɔrɔ furan i ka tila ka cɛɛ ba ladon fo cɛɛ yɛrɛ ka dimi kuma dɔ la i ka ba ladon na o fana bi kɛ o paseke kuma dɔ la cɛɛ ba la ka don cɛɛ ba ladon kojugu hali cɛɛ da kuma bɛ se e bɛ cɛɛ ba ka so kɔnɔ yen ko baro yɔrɔ cɛɛ ba la bone bonya kɔnɔ o ka di cɛɛ ye sa dɛ mɛ hali da kuma i t'o fana jateminɛ i bɛ musokɔrɔba fɛ yen ko baro yɔrɔ cɛɛ bɛ dimi o la o nin bɛɛ ka fisa ka tɛmɛ waati bɛɛ a ka mɛn k'e ni cɛ ba fɔlen bɛ ɲɔgɔn na walima u bɛnnen tɛ walima kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e ka hɛrɛ tɛ nin na dɛ muso dɔ yɛrɛ bɛ u cɛ digi de e n'i ma bɔ nin du kɔnɔ i ti kɛ fɛn ye e kelen pe de jɔlen don ni du musaka ye i dɔgɔninw ye fugariw ye i kɔrɔkɛw ye fugariw ye i banincini o bɛ somaya baara la i kama i ba i ba yɛrɛ a b'i ɲɛna k'a b'i fɛ ya a hali o don na na n ko ne de y'a bɔn ka na kura wɛrɛ tobi n'o tɛ n ka kun ye fɛn k'a la ɛ muso n'a den ka juguya ɲɔgɔn ma fo ka taa se ka fɛn dɔ kɛ na la k'o d'a yɛrɛ woloden ma o musonin de bɛ na duw kɔnɔ ka du kɔnɔna bɛɛ ɲagami i bɛ taa sɔrɔ maa bɛɛ kun bɛnnen don mɛ ale kelen ka perezansi so kɔnɔna la bɛɛ tiɲɛna ɲɔgɔn ye a cɛ yɛrɛ diminen don a dɔgɔninw bɛɛ kɔrɔ yɔrɔ a bɛ kɛ cɛ minnu na ka caya i bɛ taa sɔrɔ dɔɔnin bɛ cɛ min kunna de o muso de bɛ na ni nin hakilina jugu ye k'a ta k'a don a cɛ kun na o cɛ min fana bɛ yen n'o hakiliw b'a sentɛgɛ kɔnɔ a t'a dɔn a bɛ baara min yɛrɛ kɛ a fana bɛ tugu cɛ muso nɔfɛ a b'a ba kɛlɛ bɛ fa kɛlɛ a bɛ balima cɛmanw kɛlɛ ka balima musomanw kɛlɛ a bɛ bɛɛ de kɛlɛ k'o bɛɛ bagabaga ale muso ma n'o tɛ k'ale muso tɛ kuma yɛrɛ ɛ ni nin kumara aw ka du kɔnɔ don o don aw ka du bɛ wuli o ɛ maa min kumabali ye nin ye a y'a ka sokɔnɔfɛn bɛɛ don ɲɔgɔn na e ko k'o tɛ kuma o mana kuma don min diɲɛ tɛ wuli a ka du kɔnɔ wa n bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma nin kɔni ye kumakan damadɔ de ye k'a fɔ an balakaw ye aw cɛ ka hakɛ min b'aw kan aw ka hakili to a la aw ka janto a la n'a ma sɔn k'a di sini aw de ta fila ni cɛtigɛ don ni cɛ ko k'a ma yafa i k'i labɛn tasuma kɔnɔ don kɔni kama dɛ ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma nin kun y'an ka kuma sigiyɔrɔma duurunan ye ni alahu taala ka diɲɛ ye furu walanda kan mɛ halisa kuma tɔ bɛ kɔfɛ ni alahu taala sɔnna